Wawa zifumu wawa zifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi mtsikana wa ku Malawi amene wapangidwa chipongwe ndi m'Malawi mzake. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Chisomo. Chisomo amachokera ku Malawi ku Blantyre koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Pretoria West. Mtsikana ameneyu amjambula ali mbulanda. Ojambula wake kukhala mzake kapena kuti m'Malawi mzake amene amapanga naye chibwenzi. Umu ndi m'mene zilili. Chisomo anakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa Amadu pa internet adayamba kucheza mpakana adasinthana manambala chibwenzi chinayambika. Chibwenzi chitayambika anakhala mwezi umodzi asadakumane ndiye week yatha anapanga program yokuti akakumane kenako Amadu anamuza Chisomo ndipeze ku den ndipo Chisomo anasamba bwino bwino anatenga taxi yake kupita ku Mamelodi atafika kumene kujako Amadu anamulandira bwino bwino Chisomo anapita naye ku deni kwao akangolowa mu mpanda Chisomo anapezanso kuli anyamata ena ndi chinyumba chachikulu Chisomo atamfunsa Amadu awawa ndi ndani ananena kuti ndi azinzanga ndimakhala nawo limodzi kenako atalowa mnyumba anyamata aja anatulutsa mifulu yawo komanso Amadu anatulutsa pistol ndikumuza Chisomo panopa takupanga kidinapu ndipo apapa uyimbire azibale ako komanso vula. Chisomo anavula chifukwa choti amaopa amuombera. Kenako anyamata aja anayamba kum'tenga mapicha kumam'jambula mavidiyo ali maliseche. Kenako anamuuza kuti imbira azibale ako aja ndipo anaimbira azibale ake. Anauza azibale ake kuti apeke ndalama yokwana R5,000 ndipo azibale ake aja anapeka ndalama imeneyi ndipo anawauza kuti musapite kupolisi, mukapita kupolisi ifeyo mapicha a Chisomo tiwaponya pa intaneti. Zotsatira zake ayaluka. Ndiye inuyo zimene mupange mungotumiza ndalamayo ife timpanga release Chisomo. Kenako Chisomo anapangidwa release koma sanamgwiririre ndipo azibale ake Chisomo apanga mantha kuti akatsegule mlandu chifukwa chakuti anthu aja ali ndi ma picture ndi ma video a Chisomo ali buno bwino ndipo anena kuti akapita ku police apanga post pa social media komanso Chisomo amusakasaka athana naye zimene zikutanthauza zoti iwowo sangapitenso ku police kukatsegula mlandu. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu, akuba amasiku ano amakhala anzeru kwambiri. Amakhala ndi anthu amene akugwira nawo ntchito. Lets say iweyo ngwa ku Malawi, akupezeranso mnzako wa ku Malawi ndi cholinga choti iweyo upusitsike ndi munthu uja. Ndi zimenenso anamupanga Chisomo pamenepa. Anapusitsika, munthuyu tikufanana naye chiyankhulo koma samadziwa zoti ndi wakuba. Ndinakambanso nkhani yokhudzana ndi ma transporter amene anagulitsa anthu okwana 80 kwa ma Chinese. ogulitsa ake anali ma transporter aku malawi koma ma chinesewa ankagwiritsa ntchito ma transporter aku malawi pofuna kuwapanga chipongwe a malawi akuluakulu nkona amanena kuti munthu wa kwina kwake sangabwele kukaba mnyumba mwa mwini wake pokhapokha muli munthu amene anakaulula kuti mnyumbamo muli chakuti mnyumbamo muli chakuti Ndi chimodzimodzinso apa. Kuti munthu wina akakupangeni chipongwe, akuyenera akhale ndi ma information okhudzana ndi inuyo kapena mzanu ndiye akuluakulu chonde mukakumana ndi nzanu m'Malawi pa intaneti zizithera pa intaneti osamazibweretsa in real life. Za pa intaneti zimathera pa intaneti.